ya good morning dịka unu nee anya unu ga-afụ na anyị nọ na Buromi mọshụarị maka ibulu ozu Mr. Ikechukwu Ọdịakosa Uwechia obele oge kịta anyị ga-ebulie wee naba na bie nke dị n'Isiokwe em onye bụ ife a unu na-afụ kịta ọ nya ka anyị na-akọwa maka ya i nee anya kịta ị ga-afụ ụmụ ya fa abịago ọnịcha pụta na ikem na ikem sị ka fa bịa ka a kpalị ya aka ka ọ naba echefukwana na afa m bụ emmanuel Iweanya Mmaka ngwa ka anyị jee ka unu nwee fụ ka o si aga

Mr. Ikechukwu Odiakosa Uwechia onye nke a na-akwadobe inyi taata ọ nya ka anyị ji maka ya wee bịa anyị esigo from mọshụarị wee pụta this morning anyị abatago na bie ebe bie nke dị n'Isiokwe anyị na-ekwu maka late Mr. Ikechukwu Odiakosa Uwechia ọ nya bụ onye e bu n'isi ị na-efe anya ị fụ na ndị na-ekpu akwa na fa abata nwayọọ nwayọọ ọ nya ka ị na-afụ ebuba ozu ya ka ị fụ kịta a na-ebuba ọ nya nwa dịka anyị si wee ghọta na ozu ndị ụka ndị ị na-afụ kịta bụ ndị na-ekpu akwa ọ fa nwa ka ị na-afụ obele oge kịta a ga-akabalị ya ụka e nwee fụ ka akwamozu ya si wee na-aga em anyị na-asịkwa ka unu yalị ichefu na aka m bụ Emmanuel Iweanya Mmaka Onitsha Creation is worthy to be honored. All glory, all honors, all thanksgiving, all adoration be ascribed to his holy name. In Jesus' name we pray. Ọ ga-asọ nke isetịpụ aka gị kpebere ha ekpere. your peace in their life. dịka anyị si nwee na-ekwu anyị ka nọkwa na akwamozu ya em obele oge kịta anyị ga-eje ka anyị jee jụọ ụmụ ya ajụjụ ka anyị nwee malụ otu o si nwee bi ndụ oge ọ nọ n'ụwa dịka m si nwee ghọta dịka m si nwee malụ ya because ọ bụ onye mma oge ọ- ọ dị ndụ mr ikechukwu em Uwechia bụ a very neat man nwoke na-ada achọ okwu nwoke na-agala onwe ya ebe ọbụla ịfụli ọ na-anwụlị ndị mmadụ na-ekwupụli ya always neat na-agala onwe ya na-agala onwe ya ọ dị achọ okwu ọ dị achọ nsogbu ọ dị ekoba ọ dị ekoba aka sị ka nra ka nra nwụọ ọ ya ka ị ji nwee fụ ọtụtụ ndị mmadụ ji nwee pụta na ikem na ikem nwee sị ka fa bịa nọnyere ya tata nwee kpalị ya aka n'ụzọ nwee sị a nya gaba n'iru nya bụrụ anya fa na mmụọ ka fa bụrụ anya anya ya na mmadụ

ịmago na ọ nọ na mgbagharị ọ nwa ya nwaanyị a na-akpọ Chinwe ka ị nụlụ ọnụ ya and eh, the first thing o kwu oge a jụlụ ya sị kedu omume and ka ife ji ya malụ your dad ọ sụa ọnụ oyibo sị my dad is a very neat man my dad is a very neat man ọ bụrụ na ị gee m ntị oge m kwuburu okwu ị ga-anụ oge m kọwara sị na ama m ya as onye na-adị ọcha

biko nwa mkpele nwere n'isi kịta anyị ma na ọ rapụgo may his soul rest in peace ama m ebe ọ nọ kịta a na ọ nọ in peace yes, so we that is here anyị nọkwa together like having him in mind forever ọ dị anyị n'obi so you can never leave my my side yeah. Ko chetala anyị ọzọ sị na ị bụ nwa nke one I'm, I'm the first son of my father chetakwala anyị afa yị o. afa m bụ azụbike uwechia nwa ya nwoke ekwugo okwu bụ diọkpala ya a na-akpọ azụbụike uwechia ife ife ọ- otu o si wee kọwa oge nna ya nọ ndụ ọ ka anyị si wee na-aga because na anyị ka nọ na akwamozu ndị bụ uwechia echefukwana na abụ m emmanuel iweanya maka ọnịcha creation

ọ bịago na isi njedebe bụ na anyị ga-anabazi ee mana echefukwana na aka m bụ Emmanuel Iweanya Maka Onitsha Creation